wawa guys mwadzuka bwanji mwadzuka bwanji lero lachisanu hey, lachisanu lero pa 27 march mchaka cha 2026 ndine nesta the black teacher uh, akuluakulu ndifuna ndikambe za nkhondo ya ku iran hey, nkhondo ya ku iran ndipo nkhani yake ndiyokhuzana ndi president wa America a Donald Trump mm zikundivutabe kumvesesa monga ndinanenera zulo kuti zinthu zimene zikulankhulidwa zambiri zikumavuta kuti uzimvesese kuti zinthu zikukhala bwanji zikuyenda bwanji dzulo tinakamba zonena kuti a Donald Trump anauza atolankhani kuti akukambirana ndi anthu ena ake eh, he was using a plural uh, form kunena kuti they they so we don't know who are they anyway eh, what he's trying to say is kuti akulankhulana ndi anthu ena ake on the side ya iran okay sindikuziwa kuti anthuwo ndi ndani ndidzulo lomwelo ananenanso kuti anthuwo amtumizira mphatso very big eh, very expensive gift yochokera kwa anthuwo okay and ah, mungayichule gift yakuti asi ndingayichule sindikuwuzani that was dzulo Anthuwo ndi ndani? Akuti sindikuuzaninso chifukwa ndikuopa kuti ndikakuuzani anthuwo, anthuwo atha kupangidwa target, aphedwa. A little bit confusing. Ndiye eventually waulula a- a- ku meeting, anali ndi meeting ina yake ndi achipani chake cha Republicans. Ndi kumene kuja walankhula zambirimbiri komano zokhuza Iran wadzaulula anansopano kuti gift yomwe walandirayo inali ma sitima a oil oti adutse pa Strait of Hormuz. Sanakhalenso clear koma akuti Iran inamuuza kuti, kuti mudziwe kuti amene mukulankhulana nafe ifeyo ndife atsogoleridi enieni, tikudutsitsa sitima 8 zikudutsa, zidutsa. Ndiye akuti kunadusa sitima 8. Kenakanso anthu ajanso anauza kuti eh, tionjezera zina ziwiri zidusa 10 moti sitima 10 zadutsa sikuti sitima 10 zo za america kuti zikupita ku, kwa, ku america akumpasa ngati mphaso iyayi koma akuti zalo, ah, eh, zaloledwa kudutsa koma iyeyo akuti imeneyi ndi gift yomwe anthu akulankhulana nawo ku iraniwo anamuuza kuti akupereka Then amwene musanayambe nkhondoyi pamenepapa sitima zimadusa daily no problem inuyo munayamba nkhondoyi pamenepa patsekedwa ndiye mukuloledwa kuti paduse sitima 10 kaya 8 zokha nde mukupanga celebrate imeneyi ndi victory kapena kuluza anu sopanoto apapa inu musanayambe nkhondoyi sitima zimadusa no problem chifukwa cha nkhondo yanuyo akutsekerani ndi akukuuzani ndikupasani sitima 8 ndikupasani sitima 10 ziduse kaye imeneyo ndi victory imeneyo ndi kuluza number 1 mundiyankhe ndinuyo kumeneko ndikuwina kuluza funso 1 nachidwi 2 chinanso chimene walankhula donald trump dzulo ndizokhuzana ndi nato nato alliance mwayikumbukira mm, nato alliance Donald Trump amati nkhondoyi anawina kale day 1. Tinawina kale. Sitikufuna wina aliyense. Dzulo, ndigwiritse ntchito language yomwe wagwiritsa ntchito, wanena kuti amadziwa kuti nato singazapulumutse America. amadziwa kuyambira kale kuti Nato ija, iyoyo ndi imene imadalira America, America ndi imene imapulumutsa Nato koma Nato singapulumutse America. Ndipo akuti ama, ama Americans akumbukire chimenechi kuti Nato sidawapulumutse. Nato did not come to our rescue. Chizungu chake wagwiritsa ntchito rescue. Inu munaphunzira chizungu. Rescue ndi chani? Kupulumutsa. akuti Nato did not come to rescue us to our rescue kuzatipulumutsa ooh America imafuna kupulumusidwa? kupulumusidwa kwa ndani? ichi chizungu ichi walankhula sine guys sine walankhula ni Donald Trump dzulo video ilipo akuti Nato did not rescue them Nato did not come to their rescue. Rescue chizungu chimenechi eh? Anzanga kumeneko ku Namandanje Ntaja hmm. chizungu chimenechi rescue ndiye kuti kupulumutsa ndiye akuti Nato sinabwere kuzawapulumutsa America kuwapulumutsa kwa ndani wawina nkhondo ndani akufuna kupulumutsidwa ndani Chakwaul ine ndine don't I'm just a, a, a messenger don't stone me musagende ine chizungu chake don't stone me musagende ine ine I'm just a messenger ndikungokuuzani zimene ndamvetsera apa Donald Trump akulankhula akuti NATO did not come to rescue us NATO did not come to our rescue rescue kuzatipulumusa kuti America imafuna ipulumusidwe ipumuzidwe kwa nda Ayii, amwene anyway ndiye dzulo uh, iran yapitirizabe kuponya ma missiles ku israel iron dome ija yabowoka basi ma missiles akulowa daily daily ku iran wa ku, ku israel akulowa ndithu amene azanga amene muli ku Israel aja munkatiletsa kuti tikunamiza anthu iwe umanamiza anthu eh tatiuzeni mabomba sakufika sakufika okay chabwino zija tinanena zija mukumbukira ndinapanga video ndinakuuzani kuti kuli kachilumba kena kake ku Iran kumene Iran imapangira export mafuta ake kamatchedwa ka Kharg Kharg Island nakuuzani eti kali ku, ku, ku Persian, Persian Gulf komwe kuja kunyanja komwe kuja komwe kumachokera mafuta a maiko ena kachilumba kamene kakaso ka Kharg Island nanena kuti ma 1960s America ikumvana ndi Iran anamanga chimene chija ndi ma American companies anapanga develop yani paja kuti azipangira export mafuta paka lero mafuta 90% ya mafuta a Iran amanyamukira pa chilumba chimenechi ndinanena kuti America plan yake in the end might be to take back that island chifukwa Donald Trump Island imene itatengedwa mma 1970, 80, Donald Trump anali amadandaula ali pali ma interview akukamba za Iran akukamba za malo amenewa kuti America inaluza kungosiya zinthu zija mmanja mwa ndani? Mwa Iran. Ndiye mphekesera mwaimva yoti kubwera airborne battalion a anthu olumpha mundege asilikali olumpha mundege ma Chuck Norris mm akuti akubwera. Akuti kwabweranso kalenso ya ground. malo aja panali panali mabesi a, a Iran mabesi aja anaphulitsidwa America inapita kukaphulitsa mabesi onse aja eh, eh. ndiye mwamvanso mphekesera yoti Iran yapita pene paja ikudzala matchera mm, ikudzalapo matchera kuti ngati ma Americans azangabwera kuti afuna azatenge island azapeze matchera akuti ikudzala matchera pamenepo eh ndiye dzulonso komanda wa navy ya Iran eh a. Kuli Navy ya Iran iyi, Navy yawo imeneyoyo ya ya pamadzi imene amataphulitsira ma steamer ija ambirimbiri ija, ai, commander wa. amuphulitsanso dzulo, ma Americans ndi ma Israel amupha. mm. eh, anali ku port, ku port kumenekoko ku base anaphulitsa kumeneko komano Iran sinapangebe confirm zimatenga paja 2 3 days kuti apange confirm tidikirira koma ndithu reliable sources akutero kuti waphedwa commander wa navy nkhani yake ndi kumenekuku yeah good morning guys it's me Nesta the black teacher eh tipereka ma updates eh apa timangofuna ticheze guys ambuye Trump